Ihe bụ ihe Igbo echuona ọtụtụ ụmụ mmadụ ụra nke kọwapụtara na ụfọdụ ji na-akpọ na-ajụ kedu ka a ga-eme ka ọ dị mma ọ kachasị nke tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ ụmụazị amazikwu ntọnanị obodo ha anyị ji bata Ọraeri wee kwudo Ezeana ome nke a fụrụ n'anya ka ọ kọwapụtara anyị ọtụtụ ihe dị iche egbe na egbe ma kọọ ntọnanị Igbo ka o si dị dị ka Eri si wee rapụ ya daalụ ka ị na-esonyere anyị afa m bụ Chief Okwuchukwu Ewenike Ezeana ome nke a fụrụ n'anya ọzọ ajịrịja one of Ọlaeri ọ gị chiri ife a niile ka ọ- Ọ nna gị o nwe nke nna gị chiri gị nke a bụ nke m chiri nke nna m chiri dụ okay sir ee daalụ rinne Yeah. ee onye ebee ka ị wụ sir abụ m onye Ọlaeri Ọlaeri Nri ahọ one ka ị nọgoro na Ọraeri Nri Ah, ihe m nọgo na Ọlaeri Nri a kịta bụ anọgo m ihe karịa ọgụ ahọ ịtọ

ị dị sure ihe ị na-ekwu dị ka a kpọọ gị na adụ m sure ihe m na-ekwu o doro m anya because na mgbe Ọlaeri dụwara eh. enwere Igbo Ukwu enwere Ekwuruọbịa enwere obodo ọdị obodo e nwere bụ Okigwe ka e nwere ị eh. bịa na mgbarịta ebe a ebe e nwere bụ Okotu mhm. enwezi obodo ọzọ obodo ọzọ enwekwara bụ Okigwe o nwekwara obodo e nwekwa na Lagos ndị a sikwa Nri wee nọkwa na Lagos obodo enwere mgbe ahụ Okay.
Eh, ma ọ dịzị ka eh, Agụle eh, Agụleri na Nri ọ ofu ihe ka ụnụ wụ yes um, Eri Eh, ọ nya mụ ma Agụrụeri ma Ọlaeri i gee ntị ọfụma Ọlaeri Ọraeri Agụrụeri eh, ọ- ọ- Amụleri Ụmụleri maka enwekwara Amụrụeri n'Ichida ebe a nwekwa Nnọkwa ha ncha bụcha ụmụ ụmụ Nri nwee Enugwu Ukwu nwee Agụ Ukwu
okay ụmụ Nri bụ ife a niine ị gụrụ kịta yes okay sir ee kedu ka ee nya bụ ife si doo gị anya dịka ụna aka bụ ofu etu o si do m anya bụ na Ọlaeri dị a Eri ọ mụtara Enugwu Ukwu okay mụta Agụ Ukwu mụta Ọlaeri mụta Nnọkwa were mụta ụmụ o- ozu onye anụ ndị ụmụ ri ozu na Nneni ụmụ ole a ka o ji ọ mụrụ onwe ya wute ndị nwaanyị kedụ ebe ya ọzọ.
bụ onye e, e, Eri si bịa Ehe, ebe Eri si wee bịa bụ Israel ya oge a nụrụ ọgụ ọgụ n'Israel kpatara okpu first okpueze Israel dị n'obodo a ndị Israel bịara obodo a fụ ya chọọ ka a kpọrọ ewere ya jụ ọ dị n'obodo a ọ dị n'obodo a eh, so na mgbe anyị na agụ ukwu nọ hmm. ọ bụrụ na ị gata ezu agụrụ o nwere aka ndị a na-akpọ akamkpịsị hmm. ana anyị dị ebe ahụ nke metụrụ mmiri ezu agụrụ hmm. n'ebe a ka anyị si wee pụọ wee bata ebe a because na ọraeri na nna ya nọrọ ọraeri nekwara nna ya wee ru mgbe nna ya chọrọ ịnwụrụ wee kpọọ ya sị ya bukọrọ ngwongwo eji echi echichi wee pụọ na agụ ukwu na enugwu ukwu ga-emekpa ya arụ o wee buru ya pụta na adazi adazi adazi mm, nnukwu hmm. wee jee wee jee dobe that ihe a na adazi nnukwu jee dobe ọfọ a wee sị ya ka a je kwaa nna ya o wee kwachaa nna ya wee pụta chie ha adama ọraeri chiri ha adama ha na-echi ọraeri chiri ha adama wee sị anụ ihe ha ji wee kene ya wee mụvuo pụta ruo pụta na neni wee gọchaa ọfọ wee sị ozu ya nọrọ ebe a na o nwe ihe ya eme n'ebe a ka ọ nọ wee gbarata ebe a shift nata ebe a because na nne mụ ọraeri na okotu nwanne ebe a ka eri ji nụrụ nwaanyị so ji ndị adazi enu kọrọ ndị okotu kọrọ na-anwụsị ma osisi e wee sị na nwadịana bụ ya karịrị ha e wee hụ ndịrị eche enyewe obere nwa owe na ọdụ wee chi ya nri wee bụrụ nri ọ bụ etu a ka ọ si dị Eh, kedu ihe ji njirimara eh, onye ọraeri na obodo a ya bụ Anambra ihe e ji mara ndị ọraeri bụ na ihe e ji mara anyị bụ ihe gbasara omenala ma ịkpụ arụ hmm. ma ebe ana na-enwu ọkụ hmm. maka example n'ọka ebe a o nwere mgbe agụ ọka na-enye nsogbu ha kpọrọ ndị agụ ndị agụkwu jerie nwụrụ anwụ ọraeri jerie wee jee ebe a wee chụpụ mmụọ nọ ebe a osisi dị ebe a gbawa ọkụ na ndụ ọraeri meri ya e mekwa ya na adazi nnu na adazi ana ebe a mgbe ọkụ- mgbe ọkụ na-enye nsogbu ọraeri jeri agụkwu jeri ya nwe nke narị ya ọraeri jeri ya Ihe aka- ihe akọwa na ya bụ ihe dị ụnụ n'ahụ ya ọda anyị na-arụ ihe anyị bụ wepụta our power eri nyere anyị na ọfọ ya ọfọ nri niile ebe anyị ji ya n'obodo a ka ọ dị Okay, sir.
Eh, okay, okay. ị nwere ike ịgwazi ụmụ igbo ife dị bụ ọdịnala obodo a unu Ah, ihe bụ ọdịnana obodo a bụ nri bụ ị na-adị asọ Okay. anyị ga na-eme arụ anyị ga na-emetọ ana anyị eji ejele mmadụ anyị eji anọ n'ihe ebe a na-eme ihe ọjọọ kpatara o ji abụ obodo mere ihe ọjọọ a na anyị nwa ka a na-akpọ onye nso anyị na-ejekwa je dozie ya gwakwa ha na emezikwana ọzọ
Okay, sir. eh, daalụ rinne eh, ọ dịzie ka onwe ọ wụ ụnụ nwa na-edozi igbo igbo akwụrụ shinshin dịka obodo ọbụla metọsigoro onwe ụnụ abịa dozie ya obodo ọbụna mere arụ Eh, kedu ihe bụ arụ a ya bụ mmadụ ihe a na-akpọ arụ bụ mmadụ idina nwanne ya ihe a na-akpọ arụ bụ mmadụ igbu mmadụ mhm. ihe a na-akpọ arụ bụ mmadụ ije je mee ihe ana na-asọ nsọ abụghị ihe kwesịrị a na-eme eme mmadụ ije dina atụrụ hmm. mmadụ ije lee nwanne ya mmadụ ikunye ikunye je gbaa ama sị ya na nwanne ya mere nke a, je gbaghuo ya ka o were were anị ya Mm. arụ ka ọ bụ n'ala Igbo
Okay. All right, eh, daalụ rinne anyị kenere gị rinne na Yes. ọ- nkenke ohere i nyere anyị Eh, ngwa onye Nando na aguleri na ụmụleri Yeah. na eh, Ọraeri yes kedu ihe jikọrọ fa ihe jikọrọ anyị bụ na ọọ nri ka anyị bụ and ịbịa ịbịa ịbịa na na Ọraeri Ọraeri ka e nyere ọfọ nri agụ ukwu ka e nyere ọfọ ndị ichie na ala Okay. anyị nwe ji ọfọ nri na anyị na-echi nri ha ma echi nri ma ha ji ọfọ o nwere ihe ọ ya abụ ọ bụ na nri be anyị chọrọ ichi kịta eh, ọ na maka nri na-ama ama Okay. ọ na-ama ama ihe anọgide chie nri ọ ma onye ọ marụ bụ onye ya echi ya nụ and onye echi o nwere omenala ọ na-emegasị o je ebu ụzọ jebe na Agbanabọ jee chụọ aja wute efi ma ihe ndị ọzọ omenala ọ ga-emesi ebe o mesịa ya ọ nata o jee River Niger wee jemekwa omenala o ya eme ebe a ọ natazie n'obodo a o jebezie obi dị iche iche etu esi eme ya obi onwe na ụmụnna na obi ụnọ ga-anọ n'obi ha ọ bịa o je akpụta efi kpụta ihe dị iche iche ihe niile wee gbegbu ha na nri mara ya na nri na-awụ ya n'afa ihe eji ekunye jụọ ya bụ ụmụnna gị ọ makwa esokwu wee bịa ọ tụọ ọnụ ọ sị na ndị ụmụnna ya na ha kwadoro ya o jebe nna jebe ejechechaa ya and ọ ga-egbu efi 49 o nwere ka o ya abụ o gbuo o nyefee ya ọba a na-akpọ ya na nri na-eje oru ọ ga-efe o nweru ọfịa sọ nri na-across ọ cross ọ ba mba ọ ga-ejete aka o jechazie nata mbọsị ọ ya anata oru obodo ya na-eche ya na-agba kpọrana agbagide ekwachacha ọ gọcha ọfọ o mee ihe ịrụ ama like eh, nnukwu nna m a mgbe o jere oru nke o jecharụ pụta sị ya ya gwa obodo niile na ọ ya bụ isi isi igbo o wee sị awa igu ma awa igu ma ọtụ igurube maba ebe niile igurube maba ebe niile ka obodo na ama na ọ ya nwa bụ isi so na ọọ ihe dị na n'ọdịnala anyị kpatara anyị ji asọ nsọ anyị adịghị emegide mmadụ anyị ana-anọ n'ije chụọ ego n'ike onye ọna chụrụ ego n'ike je anwụ o nwere ndị meriri ha ha nọzi na be anyị gburu ya even though na ndị be anyị na-eje cocaine ije tụọ ya koko jee ya ejide ya maka ihe dụrụ anyị bụ ihe ọdịnala anyị ji na-agwa ndị na-eje na ọ dụrọ mma ihe mmadụ ị ya abịa resi mmadụ ọ ṅụcha ya o mebie nke a mebie ya ara ma mkpụrụ mmiri ihe ndị a niile onye Ọraeri ama eme ya Eh, daalụ rinne anyị kene gị na nkọwa a ị kọwapụtara na ụfọdụ ụmụazị Ọraeri nọ na mba amara ife na mana ka o si na-adị taa ee ị na-akọwapụta na onye gburu mmadụ bụ arụ ka ọ bụ n'obodo Nnukwu a. arụ ka ọ bụ Ee, onye onye Ọraeri na-arụzikwanụ vigilante gbagbuo mmadụ onye Ọraeri na-arụ vigilante wee jee gbagbuo mmadụ ịgbagbu mmadụ bụ ihe na ọnụ igbo onye gburu mmadụ bụ ọchụ ka o gburu
ị na-akọwa na ịrụ vigilante adị ọnụ mma ma ịrụ ịlụ mere nche dị mma mana o- mana ọ ga-arụ ya n'udo were ọfọ na-arụ ya maka na ọ bụrụ na o jighị ọfọ na eziokwu wee rụ ya ọ ya bụ na ọ jọrọ njọ Mm, dịka na ọ nwụdoro onye ohi n'ezi achụba ha onye ọ ohi bụrụ na o nwudoro ọ bụrụ na o nwudoro onye ori onye ori ahụ evuru egbe evuru egbe na-agba ha ha wee agbagbuo onye ori a ọ bụrọ njọ ka ọ bụ because ị gụrụ na baịbụl ekwurie sị na ọ bụrụ na i gbuo onye ori n'abalị ji egbe chi igbughu na igburu chọrọ ji egbe chi igbughu gụ bupụkwa ozu ya na ọ bụrọ mmehie ka ọ wụ so n'ala Igbo ọ bụrọ mmehie ka ọ wụ eh, yes eh, ọzọ dịka ibe ya wụ na anyị ma na-abịa ọ dịzị ka omenala Igbo anyị ọ na-agazi ihu eh, onwe ụzọ ya ma ebe Igbo si bido onwe ụzọ ya ma ka Igbo si wee bịa hmm. so ya bụ mana ịkọpụta na o si eh, Israel wee bịa eh, wee bịa zọọ ụkwụ na nri eh, and ndị Israel abịa n'obodo a na 19 gịnị ebe mm, o rugo ebe 15 years Okay. ha ji bịa obodo ha ji bịa obodo a alright eh, daalụ rinne anyị kenere gị now ị bịazie o- ọdịnala obodo a na eh, dibịa kedu ihe i che na ya ma- yes. yeah, because unuwa bụ isi Eh, unu ya-aka eh. gwa anyị nke bụ eziokwu ihe dị ihe dibịa dụbara n'obodo a gboo gboo gboo gboo gboo ọ dụ origin kpatarụ ihe ọbụna anyị ga-eme n'obodo a anyị agba afa mara etu e si wee mie ka o wee wee dị mma because ihe bụ dibịa bụ dibịa bụ ịzọpụta mmadụ o nwee onye arụ adụrọ a zọpụta ya onye onye e kete ekete a tọpụ ya na dibịa abụrọ ije gbu mmadụ abụrọ dibịa if i nee anya fụ ndị ọrụ a ma ha na ọ ha na-egbu mmadụ adụ- ọ dụhọ n'ana obodo onye obodo a meri ya ọ ga-eto afọ nwụọ maka o nwere ihe a na-akpọ ana ogwu nri agụ maka mgbe nri bịabara obodo a ọ gara from uh, ogbuide uh, ogbuide from ugwuta ebe a ka ọ dụrọpụrụ nwunye ya ya nwunye ana wee bata n'obodo a dobe oke ya ọ mụwa mụwa na-enye ana ahụ nri. a na-akpọ ya ana ogwu nri agụ so a na ọ bụ eh, ihe ya bụ ana ogwu nri agụ ihe na ana ogwu nri agụ a na-arụ bụ the first nri ebe a ka ọ zọrọ ụkwụ hmm. ebe a ka ọ zọrọ ụkwụ the first nri ebe a ka ọ zọrọ ụkwụ wee rituo ebe a bụzi ana ebe a ka o dobere ide that ogbuide nke oke nke nwunye nọ na mmiri ugwuta a na-anọ na-agbara ụgbọ na mmiri wee na-emedo ya ndị ugwuta na-enedo nke ahụ a na-enedo mụnwa na onwe m na-ejekwa ebe efe nke ahụ m fechaa nke a nke ebe a ije hmm. m fee nke ahụ ana m eje ugwuta je medo ya wee natakwa obodo a Okay, eh, ị na-akọwazi ihe bụ dibịa na ihe yes ọ ya bụ dibịa ihe bụ dibịa bụ mmadụ one ka ị gwọrọ mmadụ one ka ị zọpụtara ọ bụghị mmadụ one ị kọgburu na nsị ịkọ nsị abụrọ dibịa ka ọ wụ ihe bụ dibịa bụ ịzọ ndụ ịnapụta onye e kere agbụ like o nwere ndị a na-ebute ebe a ebe m a o nwere o nwere ndị na-anọ na keke nwụọ ma ọ na moto nwụọ ebugata ya ebe a mmụọ na-agwa na ya adị mma mmechi ihe na-eme o ruo na ọ bụrụ na o pebe mpe o rugo mmadụ forty ya o mere ebe m a o- okuku ume dụ ndụ ọ ya ka- ọ ya bụ ihe chineke kere anyị ka anyị na-eme mana onye mezie ụdị ọzọ mba anyị akwadoghị nke ahụ okay ee daalụ rinne arụ ka ọ bụ na onye mee ụdị ọzọ abụghị ụdị kwesịrịnụ. okay sir daalụ ee e nwe ihe ị kọwapụtara na
ogwuide eh, kedu ihe ọspe ọ na-arụ n'obodo a ọ na-arụrụ ụmụ igbo niile gbaa gburugburu ihe ọ na-arụ na n'obodo a bụ eh. onye obodo a mee arụ deity nke a ejide o jide otu afọ etu o nwekwana ihe ọ dị ka ọ bụ na onye ahụ anwụbeghị ihe a ga-emekwa ọ dị mma o nwere ihe a ga-eme ka ọ dị mma ọ ga-anwụrịrị ọ bụrụ arụ ka o mere kpatara m ji agwa gụ na onye obodo a jikọọ ihe ma ọ gị dọkịta ị kpọ onye obodo a kịta sị ya hei na nwere achọ nka kwụrụ ka e gbuo onye a ọ gaghị eme ya ọ ga-agba ọsọ maka ọ mago na o jee mee ụdị ihe a ihe a egbuo ya so obodo a bụ obodo nsọ Okay, sir. Yeah.
Eh, kedu ebe mmadụ ga-etoru n'obodo a ọ bụ na o sotego na nwoke ọ bụ na o sotego na nwaanyị yes etu omenala ọlaeri si wee dụ omenala obodo a as ọlaeri as obo- obi nri maka mụnwa bụ onye ọraeri ya ka m bụ bụrụ onye obi nri village bụrụ onye ụmụ nri family ụmụnna bụ ụmụ nri family okay ụmụnna bụ nri family family etu e si ama bụ etu obere nwa amụọ obere nwoke na be anyị o hmm. jidego ọfọ o jidego ọfọ amụọ obere nwoke nwoke ọ na-amụna o nwere ike ije kpụ arụ o nwere ike ije gbubi onye kwụrụ ụdọ o nwere ike ije gbuju ala o nwe ihe ga-eme ya o nwe ihe ga-eme ya ọ ntọala ụmụ di ana ụnụkwana nwoke ha kete a ndị mụrụ nwa di ana na be anyị ebe a hmm. ndị bụ ndị nwa di ana ha ama nje kpụ arụ mana ọ bụrụ na o nwere ihe na-enye nsogbu na be ha like na ihe na-ere ọkụ like example ka m nye gị example kịta hmm. ị bịa na igbo ukwu na igbo ukwu a kịta o nwere ebe oke ana si wee dụ wee metụ nkwọ hmm. that is from ukwu ọfọ nke ọzọ si ebe agụzi igbo nwe from ebe ụnọ ụka wee metụ ndị a bụ ndị a na-akpọ ikenga nwe ana ha ka ọ bụ ọ na-abụ ndị ebe ebe a ndị be anyị si wee shift hmm. wee pụọ ndụ igbo ukwu bichiri ihe na-eme ebe a bụ na ha na-anụ ndụ be anyị ọ bụ na a nụ ndụ be anyị ọ na-ele ha ọkụ tụ a nụ ndụ be anyị amụọ nwa nwa anọdị ọ bụkwa ọlaeri bikwa ya etu a si eme ọ dụ kịta okay alright ee eh, daalụ rinne anyị kenere gị ee eh, na nkọwa ị nyere hmm. so ị na-akọwapụta na na River Niger na o nwe mmemme unu eje eme na River Niger yes bifo onye ahụ abịa bụrụ Eze eh, nri. eze nri Yes. kedu ihe bụ ife ahụ like nri o zuru Ehe. ọ na-abụ ndị bụ nri be anyị chọba ichi ni o jee ọ ya eje be obi ofe ọnịcha obi ndị ọnịcha efee ya ofufe Ya, Okay. a ga-akpụnye ya efi kpụta ihe dị iche iche E, e, nya kpọta okorobịa ndị ya evute vute ya n'obodo a o jechee ebe a o luo gọchara ha ọfọ ọ ga-eje obosi maka last one o- nke jere last na obosi ọ ya mere na ji adịghị eme n'ụlọ n'obosi ọ na-abụ o jee obosi n'obosi nwoke na nwaanyị na-eweta ji nwaanyị eweta nnekwu ọkụkọ ndị nwoke eweta oke ọkpa emechaa ewere efi wee wee bulatara eze nri so o wee jechaa ya that time a naghị eweta ji ebetara ndị wee wee wee bunye ọfọ kụọ gbam sị na ji ama mfụlata- ama melatazi eme na obosi mechaa sị mba maka ụmụazị na ji ama melata n'ụlọ na ọlụdes na a kọrọ ya n'agụ ji emebe ọ ọ dị ire ruo today ọ onye mụ nna nna m a nri ọchị nri o zuru ọ ya gọrọ ọfọ ahụ mana o nwe ihe nwere ike ime kịta ka ọ mebekwa n'ụlọ ihe e ji mee kịta bụ na ha nwa ha ga-abịa ọ bụ na abịa bikos nri mechaa ihe ntaje ọ ya bụ ije oru ọ na-eje and ọ na-ejekwa ịgara ị ma na achọrọ m ka ị pụta na nke a ka m wee jụọ gị kedu ebe bụ oru a na-eje dị ekwu okwu ije oru yes ije oru bụ ọ gasị ihe o ji eje gọ ọfọ na River Niger River Niger agbawa ya bụ ọ na-akpụ ebe a gọchie ya ọ nọ izu na-atọ ebe a wee pụta ya bụ oru ọ ga-eje River Niger ọ ga-aba mmiri eze nri na-aba mmiri ọ baa mmiri ọ nọ izu na-atọ ọ ka dị ire kịta ọ dị ire ruo taa nke a nọ kịta ọ bara mmiri nke a nọ kịta ị ma nke a nọ kịta echizuchabeghị ọ ka fọrọ o chichabeghị ọ ka nwere ọ ka nwere um, mmiri jọmpụ ọ ga-ahụ aja jọmpụ na nke bụ eziokwu ana m ekwu n'eziokwu o chichabeghị eh, ị na-akọwa na tupu o chizuo o jee oru ji igbo so kedu ebe bụ oru ahụ ọ ya eje igara ọ ya bụ oru a ọ ya eje igara o jee igara jee fecha mechaa omenala ọ ya eme ndị igara jee nyekwa ya efi nyekọcha ife dị iche iche ọtọ nọ na-ana ihe dịka ọnwa ese n'elu hmm. na nke Ata na ịgara ha ịda o see n'elu maka na mgbe ndị jukum na-achụpụ ndị ịgara na-achụpụ ndị ịgara onye eze nri nri Nnamoko ka ọ kpọrọ nya afta nri ọchif ọ bụrụ nri Nnamoko ka ọ kpọrọ sị aka ekosi nọ ya ndị ndị jukum a na-egbusi ha o wee sị ya na ya abịa were ọfọ wee jee bata na igara o wee jụọ sị ya o ji ada ya nwaanyị wee chụ aja maka obodo ya ọ sị ya na ya eji ada ya nwaanyị wee chụ aja e were gwuo ana nie ya na ndụ nọ n'elu ini ahụ wee gọọ ọfọ sị bido tata gaba na ndị jukum ga na-ebizi n'akụkụ mmiri n'akụkụ okwute kụọ ọfọ gbam na na ndị jukum nkwanye na n'akụkụ mmiri n'akụkụ okwute ọ sịkwa na obodo ole jekwuru agụre na agụre ji emeri ya n'agha kụọ ọfọ gba nata obodo a ọ dị etu arụ otu dị iru ebe a ihe afụ ebe a kpụrụ ada Ata na Ịgara ebe a ka ihe a nọ mee Nri Nnamoko nnukwu nna anyị merie oke kedu ihe jikọziri Nri na Ịgara ya gozi ụmụnna anyị ka ha bụ anyị ncha nwanne oge ha si ebe a wee gaa ọrụ oyibo saịdị a ka anyị nwasị saịdị a wee bịa mba etu o si mee bụ mgbe eze Nri bịara mgbe ha si Izrel were bịa ọ bụrọ sọ ofu onye ọkwa ma Arọchukwu sokwu na Nri ma Arọchukwu so na Nri ha hiri nne were bịa nọ ebe agbalute na Jos wee si apụta n'Ezu Aguleri wee kampụ ebe a bata Aguleri ebe a ka ndị ichie ya dị i ruo na nke Emeka Eri ebe a ka ndị ichie ya dị m wee jekwuo n'ebe a goo nnukwu ebili chara acha anọ m na nrọ a gwa m jee weje ebili jee weje ebili Emeka Eri nke nọ na Aguleri ah, yes nọ na River Niger ah.
ọ ebe a ka obi Gad dị Gad mụ anyị nwa dị na River Niger dị n'ọnụ mmiri ah, na Agbanabọ ọ ya nwa bụ ọ Gad mụ anyị nwa anyị nwa bụ ụmụ Gad
ya bụ ihe dịkwa omimi mhm. ee eh, daalụ rinne ee eh, mana kedu ihe kpanizi gị nwa na mmụọ i ji sizie na-emezi omenala sizie n'ụzọ a na-efe ah, ihe eji e, emume m ji eme omenala a bụ ihe a fụrụ nwata amụghị m ọrụ be mmadụ nweghị onye m mụrụ ọrụ be ya afụta m fụrụ nwata ana m eme omenala na-eji na-aga primary school na-agwọ ndị mmadụ ọya ma ndị ahụ ime ndị dị iche iche mm. ọ a na-akụrụ m ime ihe ndị a na-eme ya a na-ekpukwere m na-eme ya o nwere onye m gbara bọị ma nwee onye m jere be ya saavụọ si na nna asa abịa Mm, mana a bịa n'obodo a kịta kedu ihe e ji marụ gị as nwa Nri ị bụ Ee, ihe e ji marụ m as nwa Nri m bụ bụ na m na-azọpụta mkpe- mkpụrụ obi and na m na-eme na-emere ndị mmadụ ezi omume and na m na-eme ka ọdịnala na-aga n'iru ana m agba mbọ ya oke ee eh, daalụ rinne anyị kene gị nke ukwuu ee eh, na ị bịago ya bụ ihe atọpụgo ọgọdọ kwụ ahịa hmm. ụmụazị kịta ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ekweghịzi na nya bụ ife ga-adị mma e wee tọpụzi aka n'ịgwọ ọgwụ dị iche iche ụfọdụ na-ejikwuzi mmadụ agwọ ọgwụ hmm. ka e wee fụọ ego ụfọdụ na-agwọzi ka ha si mụta Eh, kedu ihe i nwere ike ikwu na ya bụ ihe ka ọ na-anụba na na-ewe onwe ha na-akpọ ibute ike ana m anụ ya ife ụmụazịta years anaghị anya moto 50 million ọ kwa na ọ ya bụ arụ a na-agba gị na arụ arụ ka ọ bụ hmm. arụ o nwere arụ a na-agba arụ nwee arụ gbada ya arụ gbada bụ arụ siri nnukwu ike ka na ndị anyị na-akpọ arụ gbada hmm. arụ gbada ka a na-eme na because na nwata ji eweru nne ya wee jee mee ihe ekwesịghị ọnụ hmm, ọ bụrụ na nne ya mụrụ ya oji anọ so na arụ ka ọ bụ n'obodo a ụdị ihe adịghị eme n'obodo a mana ọ dibịa na-agwọ nya mgbe ife dibịa na-agwọ ya ka na-agwa gị sịrị na e nwere dibịa na-eji asata ya onye ọbụ ọnọchịchị na dibịa ka ahụ onwere mmụọ na-enye na onwe ha aja na be ha dị eji ya na onye na township na-arụ ana dị iche iche ọ bụrọ ezi dibịa ihe ndị a abụrọ dibịa mana kedu ka ha si eh, mezi ya mgbe ihe ọ na-arụ ọrụ etu ha si eme nya m ihe ọ na-arụ ha ọrụ ọ bụ na ekwensu dị aghụghọ ọ na-abụ mmadụ je baa otu ọjọọ otu amoosu ọ ihe amoosu nyere ya mee ka ọ ga na-eme mana onye o mecha ya bata obodo o mebie otu ya n'isi ya n'obodo o mebie ị ma na ọ nwere ike ịbịa mmemme n'obodo a na ọ bịa mmemme n'obodo a o nwere ndụ mgbe mgbe m mere mmemme nke m mere ọfụụ a o nwere ndụ bịara anụ dara m confess bụ ihe ha megara ndụ ha bịa buru ya because obodo a bụ obodo dị nsọ mm, mana dịka eh, nwa Nri bụ eh. anyị Igbo niile kwesịrị ịdị nsọ Eh, dịka na eh, ebe e bute mmụọ ekwensu anyị na-enye dịka i si kwu e bubata ọnọdụ ọ kwesịghị ịnọdụ ihe e ji mara Ọlaeri hmm. ah, o nwere mgbe ndị Obosi na ndị Ọnịcha na-enwe nsogbu ana m ekwu ya ọ na-apụta na tv ha ma na eziokwu ka m na-ekwu oso ọkwa ọdụ bụ ndị Ọraeri ji rụọ a rụcha ndị Obosi wee gbaa ọsọ na ananwụ ha ana so na ndị be anyị ihe e ji mara obodo a bụ ihe gbasara omenana omedo ije dọ mmụọ like em, Eke Amichi Ọraeri dọrọ ya Eke Osumenyi Ọraeri dọrọ ya ebe ọ na e nwere Eke Ọraeri dọrọ ya Ọraeri na-eje na-adọ mmụọ na-eje na-atụ ọda n'obodo nwa siri ike a tụọ ọda a na-amụba nwa nke mere na mmụọ na onwe nna ebe a makwu ya Ọraeri so far na onye a bụ onye Ọraeri ọ ihe e ji wee mara anyị
eh, so mana ihe m jụrụ bụ kedụzi ka mmụọ ha na-ebubata si n'obodo a si anọdụzi n'ala Igbo mba ọ dị anọdụ eh. ọ dị anọdụ ndị ichie na-atụ ya atụtụ because na mgbe mgbe o ji eweta ihe ndị a jee weta ihe um, ihe si China dobe weta nke a dobe ọ kwa ị na-afụ na ụnọ ụfọdụ na a rụcha ụnọ ụnọ adarikọ Yes. mmadụ agwụ na family ọ ihe ọ na-eweta e mecha na ikpeazụ ngwuru ahụ abụrụ ebe e mere nsapụ okay daalụ rinne ka anyị jebe n'ebe ọzọ ụmụnne anyị ga-amụta ife Yeah. ee kedụzi ka ee, eke si bata na asụsụ Igbo Eke bụ
Eke Chukwu eke na ogwurugwu ọ ya bụ ụbọchị Chineke nna ji were kee ihe niile dị n'ụwa ọ ya ka e ji akpọ Eke dị asọ wee na-akpọ Eke Chukwu wee na-akpọ eke na ogwurugwu
ọ ya ka o si bata na asụsụ Igbo ya asụ Igbo Orie kwanụ oye eke tọrọ oye hmm. oye na-eweta ihe ọma na-eweta ife na-eweta udo na-eweta ngọzi ọ bụrụ na ahịa niile ha ncha bụ ngọzi ahụ otu ngọzi ahụ kpata o ji abụ onye a mụrụ ụbọchị eke ya na-edobe eke ahụ asọ onye a mụrụ ụbọchị oye ya dobe oye ahụ asọ na-eme ihe dị mma o nweghị ụdị ihe ọma ama abịara onye ahụ ọ ya daalụ rinne ee, nna anyị ukwu daalụ na nke ị sara anyị ka anyị wee chịkọta ee, ụbọchị ọzọ anyị bịakwa Yeah. anyị mara ebe anyị bidoro yes ụfọdụ bịa sị na ha si na mmiri wee lọ ụwa and ị kọpụtago na ya bụ eze nri na-aba na mmiri Yes. nọọ abalị one tupu ọ gbagote wee bịa bụrụ ihe ọ bụ yes ụfọdụ ndị mapụta onye ga-asị na ha si na mmiri wee pụta ị fụ nwaanyị o were ee, isi dada mgbe ochie buru n'isi Yeah. ị fụ ụfọdụ ah, emebe ha were ha shampoo tee n'isi sị na ha bụ eze nwaanyị na-ajụzị eze nwaanyị ọ nke mmiri ka nke enu ana ana enwe kee ka mmiri si wee gbagote wee anyị na mmiri si wee nwee connection uh, yes um, o nwere ndụ ọrụ mara site na mmiri kedụ ka anyị na mmiri si wee bidogodo ọ bụ uh, etu na mmiri si bido bụ dịka anyị na uh, mmadụ dị ndụ na mmiri ụfọdụ na-esi na mmiri abịa ụwa ụfọdụ na-esi na ngwu abịa ụwa ụfọdụ na-esi na mmụọ abịa ụwa ụfọdụ na-esikwa na mmadụ abịa ụwa ụfọdụ na-esikwa na anụ ọfịa abịa ụwa ọ bịa ụwa mee ka anụ ọfịa mana ihe m na-ekwu gbasara nke ndị eze nwaanyị a ị mara ụfọdụ ugbu a arụ ka ha na-eme onye bụ eze nwaanyị na-akpọ onwe na ya bụ eze nwaanyị eze nwaanyị dị asọ nọ na mmiri ọ bụrụ na ọ sị na ya bụ nwa eze nwaanyị mhm. kwenye na-aghọta ọ bụghị ihe niile ha na-etikọ n'isi hmm. wee na-eyi ndị mmadụ wee na-eme mpụ dị iche iche ị ma na nwaanyị adị ama nzu ogologo ha na-ama nzu ha na-aba n'ime obi je na-ama nzu ị ma na ụmụ nwaanyị ndị a sị na ha bụ eze nwaanyị na-eje na-egbu ihe na ndị ichie arụ ka ọ bụ like e- example
n'ọka etiti ebe a o nwere ofu nwaanyị sị na ya bụ eze nwaanyị esoro m dụ ya ọdụ na ọ kwa arụ ka ị na-eme ihe a na-akpọ ya bụ ọsụkwa ijele onye ọ na-anụ ihe na-ekwu ebe a hmm. o mewuda arụ jee na ndị ichie gbe gbuo mmadụ ihe gbucha ya anwụọ hmm. maka o jere n'ihe karịrị ya n'arụsị obodo ee so ndị na-eme eze nwaanyị kwesịrị ịjụ ndụ omenala be ha kedu ka e si eme eze nwaanyị na-ejedobe o nwere ebe ha na-ejedobe ị na-afụ ụfọdụ eze nwaanyị na-awa ọjị na-enye nwoke nwoke a na-ata hmm. arụ ka ọ bụ ọ bụrụ na o nwere ihe nwaanyị ya-eme na nwaanyị na ọrụ mara ya hmm. ọ bụrụ na ọ bụrụ na o metecha ihe ọ na-ebedo ọ kpọọ nwoke bịa gọọrọ m ọjị bịa gọpụrụ m ọjị nwoke agọpụrụ ya ọjị nwoke gọpụchazi ọjị a ndị nwoke ata ọ marazie ka o si eme merezie mana ọ ma amakwu nzu etu nwaanyị si ama nzu eche udoro ndị gboo a na-abụ edo ha na-emetụ ya ama n'ihu ha etu a hmm. ma ọ bụ tee n'ụkwụ tee n'otubo ya eh. etu nwaanyị si nwaanyị anaghị ama nzu arụ ka ọ bụ nwaanyị anaghị agọ agwụ eje rụọrọ mmadụ agwụ na kịta ị na-anya ụmụ nwaanyị na-eje na-arụghe ndị mmadụ agwụ arụ ka ọ bụ ka ka esi rụọ ọrụ agwụ bụ arụ ndị ole esi rụọ ọrụ abịazi onye ahụ na-adagharịzi
nke ha na-abịakwa sị na ha na-edozi mmadụ chi na-enyekwa chi nri arụ ka ọ bụ ihe gbasara chi hmm. etu esi eme chi ihe bụ ọ bụrụ oge mbụ ụmụnna ọbụna na-agba afa agụ mara onye nọrọ onye akpọtacha ụmụazị hmm. agba agụ mara onye ma onye hmm. bata abido na-eme ya ihe a na-agara ụmụazị mana due to na ụka bịa ghasasịa ihe niile adị agbazi agụ kịta dị ụdị kịta ka ndị gbabidokwa agbakwa agụ hmm. ihe gbasara ịgba agụ bụ ịgba agụ si na onye a nọrọ onye a dụcha ọnọ ya nọrọ onye a obusa ihe o ji eme obusa ihe eji eme ihe onye ahụ ji eji aka ya meere chi ya ihe ị nọ na-akụ na-akụziri ya hmm. mmadụ a na-enye chi mmadụ ihe hmm. ma ị na-afụ ụfọdụ na-eme chi eche dobe doo na mba ihe ahụ abụrọ chi ọwa ya ka dibia mere ya ọ ya ka m na-ekwu na o nwere ndị bụ ajọ dibia ndị abụghọ dibia nya a na-anụ na dibia na-eme ihe dị ọra ka ya dibia jee mewe dibia dibia amara ya ee okay ị na-agwa na dibia kwesịrị ịnọ na be be nna ya Ọ- ọ- ọ ga-eje be nna onye ahụ ewee jee mee omenala chi ya ma ọ bụkwa dibia ya egbu ọkụkọ Ọ onye ahụ a na-emere eji egbu ọkụkọ nye ya ama nzu n'akụkụ ka o ya anọ maka na ọ ma ka esi eme ọ na-akụziri ya si etu a mee si etu a mee si etu a mee o mechaa ihe aga ọ- maka mmadụ anaghị eji enye chi onye ọzọ ihe onye bụ onye ọ ji- chi onye a abụrọ chi onye a
ok ee daalụ rinne ee ihe nkọwa okwu gị bụ na ụmụ nwaanyị bụ na-ewere ego ayọrọ gwojuo n'isi sị na ha bụ eze nwaanyị Ee. na alụ ka fa na-eme arụ ka ha na-eme dịka na ọ kwesịghị ekwesị ee

eh, Asaba ụfọdụ nọ Bini ụfọdụ nọ obodo dị iche iche na-agwọkọta agwọchi ya na agwa ewere eke sị na ha siri oke ite mm, mm, mm. ewere mmadụ sị na ha siri ajọ ite sị na ha siri ite ọma ụmụ ihe niile ha na-esikọrọ ọ bụ na-arụ ọrụ na Igbo ọ dị arụ ọda ala Igbo mmụọ nọ n'obodo a ga-ebu ụzọ aja ana be ha ya emebigodi ya because na ụmụazị bụ ihe kọsịrị ya na-ebido ihe ndị a bụ na a sị na ọkụkọ nwaanyị zụrụ na-ata akwa nna ya ya akụzibere ya ụzọ o nwere ike o sobe nne ya o jebie ụzọ ọ pụzie maka ọ na-eme ihe ọ ma agwa nna ya ọ nne ka o nwere ike gwa nne ya nne ya sị ya gaa n'iru ka ị dị ka ibe gị ma nna ya ya asị ya chighata azụ na arụ ka ọ bụ n'obodo a so ha na-eji eme ihe mee chi ihe ị na-afụ ndị na-agha ara kịta ma ndị na-akwụ vụrụ moto ha kwụba tipụ ara ma nwoke ma nwaanyị arụ na-emezi kịta nnukwu arụ na-emezi n'ala Igbo kedu ihe a ga-eme ka ọ wee dị mma ihe ya eme ka ọ kwụsị bụ n'obodo ọbụna eje dozie aja ana ha bụ eje kpee ikpe na aja ana wee gwa aja ana dị dịrị etu a dị ihe na-etu ibe etu ọ mara ndị niile na-eme arụ ya ha westa ha anyị na-eme na be anyị ọ na-abụ anyị na-anya ihe ihe ihe adịrọ mma na-eme n'obodo a anyị na-eje anyị je na aja ana o nwere ka anyị si eme eweta mkpị- a- a- mkpị- mkpịsị ịsaa eweta aja agbụsị ịsaa wee jee na ana ekwuchasị akpa standa arụ o jee eru one week ha ncha o jidecha ha ncha tụ ha afọ etu a ha na-asa n'ọnụ mmanya bụ ihe ọ ka dị ire ọ dị ire ruo taa ọ bụ na chi dị ya ngosi ụlọ ebe ọ dị ihe niile na-ekwu ọ dị ire okay so ị na-akọwa na ndị a na-aba aja asị na na-edokwa chi debe be dibịa na o kwesịghị ekwesị o kwesịghị ekwesị ya bụ ihe adịghị arụ ọrụ ọ dị arụ ọrụ ọ bụghị omenala igbo ka ọ bụ Alright, maka daalụ. bụ onye ahụ agbụrụ agbụrụ be ya ya bụ obe ihe kpọta kpọrọ chi gị kpọba be mmadụ ee ọ ya bụ dibịa a na-agwa na ụfọdụ abụrọ dibịa ka ha bụ because oke o mere ihe a chi onye anọzi be ya na-arụrụ ya ọrụ na-arụrụ ya ọrụ ife dị etu a a na-ebutere ezinụlọ ha afụfụ na-ebutere ezinụlọ ha ya bụ onye anọchia n'ụwa ụmụazị ekpochaba ihe ọma so ha kwụsị ya na ọ dịrọ mma and eh, mmadụ ịnyakọta ihe n'isi ejirọ iti nkume ama ndị na-ata akị onye bụ dibịa ị fụ ya ama na ọ dibịa ka ọ bụ so ana m enye ụmụ nwaanyị ndụmọdụ n'ụdị ihe na etu ha na-eme ka ha kwụsịnata ya m na-enyekwu ndị na-anụ ha ndụmọdụ ka ha na-adụ nwunye ha ọdụ gwa ha ebe ha ya ejedowe ma ebe ha ama ejedowe ọ ya ka m nwere ike ikwu Alright, ọ ka bụkwa Ichie Ezeana ome nke a fụrụ n'anya ọzọ Ajịrịja one of Oraeri daalụ rinne eh, dịka mmemme igbo na-akpụdebe nso a bịa sị na a na-akpọ ịwa ji kedu ọnwa ihe ọ na-adakarị n'ala igbo um, um, n'obodo a maka anyị emeghe ya
dịka ndị isi Igbo anyị emeghe ya dịka ndị isi Igbo ndị be anyị na-abanye ọnwa ịsatọ ndị Igbo bụ Julaị anyị na-akpọ ji Julaị akpọcha ji obodo niile akpọwazie ji anyị na-ebudo kpọọ ji obodo niile akpọwazie ji were webazielu Ezeana nke be anyị ji ewebara ji akaa mmemme ọkpara ana kaa ọnwa asatọ ọkpara Nri hmm. um, Adama Nri akpọ ji n'ahịa eze Nri akaa ọnwa asatọ obodo niile warazie ji gaba warazie ji gaba etu omenala omenala etu o si wee dị alright daalụ rinne anyị kenere gị Yeah. eh, kenekwuo gị ọfụma na ọmarịcha ohere ị nyere anyị daalụ